Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwu Ebuka. Maazị Peter Obi akọwala ugbu a na ihe mere o jiri pụọ pati ADC sonye nke NDC bụkwa otu ihe ahụ mere o jiri gbahapụ pati Labour bụkwanụ n'ihi agụrụ obi ya ịhụ na ala anyị Naijiria ga-adị mma o jiri ohere ahụ rịọ ọchịchị etiti ka ha kwụsị ịfụ ọkụ dọgadọga n'ụlọ ikpe n'ime otu pati ndọrọndọrọ ọchịchị ndị na-abụghị pati APC onye nta akụkọ n'ụlọ ọrụ Arise Oseni Rufai akọwaala na nsonye Peter Obi sonyere pati NDC pụrụ ịbụrụ mmalite nsogbu pati ahụ n'ihi na ọ bụ ihe doro anya ugbu a na ọchịchị etiti Tinubu nọ n'isi ya achọghị ka Peter Obi soro na ndị ga-azọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 nke pụrụ ibute dọgadọga nkorotanko n'ime pati ọhụrụ ahụ ọgbaghara n'ime pati PDP enweela ihu ọhụrụ ugbu a dịka otu nlekọta pati ahụ nke Adolphus Nwabara nọ n'isi ya ahọpụtala otu mmadụ iri na atọ ndị ga-abụ ndị isi otu kọmitii nchere oge n'ime pati PDP otu jikọtara ndị nwere aka oke n'ime mpaghara ugwu ala anyị nọrọ taa mee njegharị iwe n'ogbe ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja kpọkuo onye isi ala Tinubu na ya kwụsị iji ụlọikpe na ụlọ ọrụ INEC agba otu pati ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ ose n'anya onye isi ụlọ sineti ala anyị Godswill Akpabio nọrọ n'ụlọ ọgbakọ ndị omeiwu taa kwaa otu pati ADC emo na pati ha anwụọla pee n'ihi ka ọtụtụ ndị omeiwu etiti jiri agbahapụ ha ma na-esonye pati ndị ọzọ gụnyere pati NDC N'ọzọ dịka ibe ya, ndị omeiwu iri na asaa n'ụlọ omeiwu nnọchite anya etiti nọrọ taa n'ụlọ ọgbakọ ndị omeiwu kwupụta nsonye ha sonyere pati NDC site na nke ADC. Onye isi otu achụmnta nkwado Peter Obi na Kwankwaso n'ime mpaghara ala Yoruba, Dọkịta Adefolaseye Adebayo akọwala na nkwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị Peter Obi na-enweta gbapụtara ihe n'ebe ọ dị ukwuu dịka na naanị n'ime awa iri abụọ na anọ o sonyere pati NDC mmadụ ruru nde iri debanyere aha ha n'ime pati ahụ otu onye ọnụ na-eru n'okwu n'okwu mekọtara ndọrọndọrọ ọchịchị Jide Ojo ekwuola ugbu a na Peter Obi mere ka pati ADC bụrụ ịgba dịka ọ kpọtara ndị sinetọ asaa na ndị omeiwu nnọchite anya etiti mmadụ iri na isii n'oge ọ na-esonye pati ahụ mana Atiku akpọtaghị ọbụna otu onye omeiwu ọbụla maka ọ dị enwetala kepụkepụ ugbu a na e nweela nkewa na mpaghara ugwu banyere ịzọ ọkwa onye isi ala Peter Obi na Kwankwaso ọkachakwa ugbu a Atiku chọkwara ịzọ ọkwa ahụ onye minista na-elekọta isi obodo ala anyị Abuja Nyesom Wike ekwuola na dịka Peter Obi na Kwankwaso gbapụrụla pati ADC ọ bụghị pati nọ n'ọchịchị chụpụrụ ha dọọ aka na ntị na onye atakwala pati APC ụta oge pati ADC Atiku nọ na ya ga-anyụ ọkụ o jikwara ohere ahụ rụtụ aka na ya enwebeghị onye ọ họpụtara ịkwado ya ịzọ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Rivers n'afọ 2027 ma kọwaa na ya na ndị otu ya agaghị akwado Siminalayi Fubara n'ihi asọpụrụghị nkwekọrịta ndị ha nwere ọnụ na-ekwuru ndị otu achụmnta nkwado Peter Obi Obidient Movement bụ Dapo Adaramewa akọwaala na oge ikpeazụ ala anyị Naijiria hụrụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọha na eze nabatara n'ozuzu oke otu ha nabatara Maazị Peter Obi bụ n'oge nke MKO Abiola enwetala kepụkepụ ugbu a na gọọmenti steeti Rivers akagbuola alụmdi na nwunye nwa onye isi ụlọ ụka OPM bụ Apostle Chibuzor Chinyere onye nke aha ya bụ Aboy ma rụtụ aka na Aboy ejichaghị ahụ nke ịghọta ma ọ bụ ihe ọ chọrọ ka ọ bụ mmetọ ka a na-emetọ ya e mere njegharị iwe taa n'isi ụlọ ọrụ MTN dị n'Abuja n'ihi oke ọnụ ego azụmahịa ha nakwa ịkọ ọnyụpa data ha bụ ebubo n'ụlọọrụ MTN ji ụzọ aghụghọ ezuru ego ndị na-azụ ha ahịa onye isi ala Tinubu ejirila sinetọ Ita Enang dochie Femi Fani-Kayode dịka onye nnọchite anya ala anyị n'ime mba Germany n'ihi na mba Germany jụrụ ịnabata ya n'ihi ọtụtụ okwu ịkpa oke na nke mkpọrọmasị agbụrụ na nke okpukperechi ndị o kwupụrụ n'oge ndị gara aga kepụkepụ e nwetara ugbu a na-akọwa na a ga-eziga ya mba South Africa onye minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ime mba ofesi Odoziakụ Bianca Odumegwu Ojukwu ekwuola na ala anyị Naijiria agaghịzi agbachi nkịtị na mwakpo mkpọrọmasị agbụrụ na mmetọ megide ụmụafọ ala anyị n'ime mba South Africa ọ gara n'ihu kọwa na onye isi ala Tinubu enyela ntụziaka ka ụlọ ọrụ nnọchite anya ala anyị n'ime mba South Africa wepụta akara ụmụafọ ala anyị ndị nọ n'ọnọdụ ize ndụ pụrụ ịkpọku ozugbo onye isi ala n'oge gara aga Goodluck Ebele Jonathan ekwuola ugbu a na ya ka na-enwe mkparịta ụka gbaa gburugburu ala anyị tupu o kpebie ịzọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 o kwuru nke a taa oge ụfọdụ ndị ntorobịa zọpụrụ ụkwụ njem gaa isi ụlọ ọrụ ya dị n'Abuja bụ ebe ha na-akpọku ya ịpụta zọ ọkwa onye isi ala enwetala kepụkepụ ugbu a na ndị omekome a na-enyo enyo na ha bụ ndị Fulani kpa egbe achịgharị ehi atọrọla onye njem nke a kwọ na ọgba tum tum n'okporo ụzọ awara awa Ụmụguma nke steeti Imo ma na-achọ ka a kwụpụ ha nde naira iri ise tupu atọhapụ onye njem ahụ nke a mere na Tuzdee izu ụka a ụlọikpe ukwu etiti nọrọ taa buga okwu ikpe dọgọdọgọ ọkwa ọchịchị pati ADC n'etiti David Mark na Nafiu Bala gaa ụbọchị ha na-amaghị mgbe ọ ga-abụ otu pati ndc agọọla ụkwụ ha na aka ha ugbu a ibuga ohere iji aha pati ahụ zọ ọkwa onye isi ala gaa mpaghara ndịda naanị ma kọwa na ha enwebeghị nkwekọrịta ọbụla n'etiti ha na Goodluck Jonathan ịzọ ọkwa onye isi ala naanị ka o mechara awa ole na ole onye isi otu Miyetti Allah Bello Bodejo kwupụtara mmasị ya ịzọ ọkwa n'ụlọ omeiwu ụlọ sineti n'aha pati APC iji nọchite anya ndị mpaghara Taraba Central ndị ọrụ nchekwa anwụchiela ya ugbu a ma kpọrọ ya gaa ebe a na-apụghị ịkọwapụta tupu ha nwụchie ya ọ nọrọ na-agwa ndị nkwado ya na Jalingo na ya agaghị arịturu onye ọbụla n'agụrụ obi ya ịzọ ọkwa ahụ ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu ọzọkwa nọrọ n'isi ụtụtụ taa wakpo obodo Ngbra Zongo nke ọchịchị kansụl Bassa n'ime steeti Plateau ma gbuo mmadụ ruru iri na atọ aka chịburu steeti Rivers Chibuike Amaechi agbatala akwụkwọ ikikere ngosipụta mmasị ya ịzọ ọkwa onye isi ala n'aha pati ADC ọ gwụna bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo